ndikupatsani moni abwenzi nonse okondedwa kwina kulikonse kumene muli mu dzina lopambana la ambuye wathu yesu khristu ambuye alemekezeke chifukwa cha zisomo ndi zifundo zake zopambana, zodabwitsa zimene zimakhala zikutisunga kuti dziko lizikhala kuti lizungulirabe chifukwa cha mwazi wa Ambuye Yesu Khristu. Kuti inu ndi ine tizikhala tili ndi moyo chonchi chifukwa cha mwazi wa Ambuye Yesu Khristu? Kaya munthu osakhulupirira, kaya osakhulupirira, tonse tili pano pa dziko lapansi chonchimu chifukwa cha chisomo cha Mulungu. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu akuti, Atate wathu wakumwamba mvula yake amagwetsera pa abwino ndi oipa omwe. Ndiye mukhoza kuona kuti mvula imeneyi imene ngakhale anthu ochimwa amapindula nayo, anthu olungama amapindula nayo, amagwetsa ni Atate wathu wakumwamba. Taganizani Atate wathu wakumwamba ameneyi atati atenge mvula imeneyi kuti asabweretsenso. Chingachitike n'chiyani pano pa dziko lapansi? Tingakhaleponso ife anthu? Nde tili pano chifukwa chisomo cha Mulungu, chifukwa cha chimenecho timayenera tikhale anthu odzichepetsa komanso tikhale anthu a ludzu mmoyo mwathu, anthu ofunafuna kuti kodi Ambuye mwandipatsanso tsiku lina ili, mwandipatsanso nthawi ina imenei, mukunipatsa nthawi imenei chifukwa cha chani lero? Kodi mungofuna kuti nilimepo chimanga chambiri, kapena nilime soya ochuluka, kapena nipange ndalama zochuluka pano pa dziko lapansi? Pali cholinga chachikulu choposera zonsezo abwenzi. Inde nizabwino nikulimbikitsani kuti tiyeni tipangeni ndalama, koma mupange ndalamayo choyamba mutachipeza cholinga chimene Mulungu anakuikirani pano padziko lapansi. Ndipo cholinga chimenechi ni ufumu wake. Mukauthanga ufumu wake ni wamuyaya umenewo ngosatha. Koma mukapanda kuupeza ufumuwo n'kuthanga zinazi nde palibe chimene mutapindule. chifukwa chumachi timachipeza timachisiyanso. Aleluya! Koma ufumu wa kumwamba ni wosatha ni wamuyaya. Ndipo ngati muli anzeru tsegukani maso ku chimenechi, kuti panopa choyambirira muonetsetse kuti moyo wanu uli opulumutsidwa. Mwamulandira Ambuye Yesu Khristu ngati Mbuye ni Mpulumutsi wa moyo wanu. Ndipo Mulungu wapanga njira kwa munthu amene ali ni ludzu, ali ni njala loterolo. Machitidwe 2 vesi yake 38 akuti lapani yense wa inu, mubatizidwe mu Dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Ambuye akudalitseni. Tingopemphera. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawinso mwatipatsa ngati iyi. Iyo tikhoza kumva za ufumu wanu. Palibe zinthu zopambana kuposa zimenezi. Tipatseni chikondi pa izo chifukwa nde pagona moyo. Dziko lapasi kaya litibweretsera zokoma bwanji koma it's a fake happiness, ni chimwemwe chonamiza chimene sichikhalitsa. Koma Ambuye mau anu ni wokhalitsa chifukwa mukuti thambo ni dziko lapasi zidzapita koma mau anu sadzapita. Pachimenechi lolani mau amenewa asandulike thupi m'moyo mwathu kachikenanso. ni kuti ife tikakhale nawo chilengo chosatha chomwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse mchiyamiko amen titsegule mabaibo athu buku la chivumbulutso chivumbulutso 14 vesi yake ya 9 kulekeza 11 baibo likuti ah, Ndipo anawatsata mngelo wina wacitatu, nanena ndi mau akuru, Ngati wina alambira ciromboco ndi fano lace, nalandira lemba pamphumi pake kapena pa dzanja lake, iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosasanganiza m'cikho ca mkwiyo wace, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufure pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa Mwanawankhosa. a Tiwerenganso ku Chivumbulutso 9 vesi ya 3 kulekeza 4. Baibulo likuti, Ndipo m'utsimo mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu wa pa dziko, kapena chabiriwira chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Aleluya! Ndiye taona kuti zinthuzi zilipo ni zenizeni monga mmene Baibo lidanena. Komanso tinaonanso m'magawo ambuyo aja kuti zinthuzi zinayambira ku Genesis. Chilemba cha chirombo chinali chiriko komanso chisindikizo cha Mulungu chinali chiriko. Ndiponso takhala tadziwa tanthauzo la zinthu zimenezi, kuti chisindikizo cha Mulungu chimenechi ni ubatizo wa mzimu woyela. Ndipo tiona kutsogoloku bwino-bwino za chisindikizo cha Mulungu chimenechi mwa tsatane-tsatane. Komanso taona kuti chilemba cha chirombo chimenechi ni kukana ubatizo wa mzimu woyela. Munthu akakhala kuti wakana ubatizo wa Mzimu Woyera imene ili silu chimene chili chisindikizo cha Mulungu, umakhala kuti iwe walandira chilemba cha chilombo. You are set aside by God. Umayikidwa kumbali ni Mulungu kuti siwe wake wa Mulungu. Pa chimenecho ngati siwe wake wa Mulungu ndiwe wa mdyerekezi. Chifukwa wina aliyense ali mbali imodzi ku mabwana awiri amenewa. Muli mbali ya Mulungu kapena mbali ya mdyerekezi. Ndipo chimene chimakuzindikiritsani inu kuti muli mbali ya Mulungu Ni ubatizo wa mzimu woyela ni cisindikizo ca Mulungu cimeneci. Aroma 8 akuti wonse amene ali ana a Mulungu amatsogozedwa ni mzimu woyela. Inu mukakana ubatizo wa mzimu woyela m'moyo mwanu, mosasamala kuti ndinu a cipembedzo cimtundu wanji, haleluya, koma m'maikidwa kumbali kumene kuti inu sinu wake wa Mulungu ndipo Mulungu sakudziwani. Haleluya! Ndiye tinaona kuti zinthu ziwilizi zitayamba na anyamata awiliwo amene ali a Seti ni Kaini, zinakhala zikuyenda kumeneko, aleluya, mpakana taona ngakhale pakatikati pa Chipangano Chakale zakhala zikuyenda. Tamuona Nimrod akukankha chilemba cha chilombo chimenechi, komanso taona chisindikizo cha Mulungu chikuyenda mwa aneneri a Mulungu oyera, Abrahamu, chakhala chikuyenda mwa amuna ngati uh, Yesaya, Yeremiya, aleluya, konse kumene mbewu yolungama ya Mulungu imayenda, kumene chimayenda chisindikizo cha Mulungu chimenechi ni chizindikiro pa iwo, aleluya. Mene mbali inayi chimayenda mwa anthu ngati amenewa, Nimrodi, Ahabu, onse owukira otsutsana ni za Mulungu, amenewa amakhala mbali ya mdyerekezi kuti they are marked Aleluya! Chakhala chikuyenda mwa otsutsa onsewa, chinali pamenepo mu ungwiro wake chisindikizo cha Mulungu mwa Ambuye Yesu Khristu, mbali inayi chinalinso mwa Yudasi Iskarioti kumeneko, chinali mwa Afarisi aja. Aleluya! Ngakhale anali achipembedzo, koma ndithu they were marked with the mark of the beast, anali odindidwa ndi chilemba cha chilombo chimenechi. Paja taona kale kuti simusoweka kuti anthu adzakuikeni ma tattoo, musadikire zonsezo. Aleluya! Zinthuzi ni zimaki zauzimu. Aleluya! Nde chifukwa chake Afarisi aja Yohane polalikira amati ana a njoka iyi. Aleluya! Ambuye Yesu Khristu poyankhulanso za iwowo amati obadwa a njoka iyi. aleluya chifukwa iwowo anali ambali ya mdyerekezi anali obadwa ochokera kwa mdyerekezi pokhala kuti ali obadwa ochokera kwa mdyerekezi mkati mwawo mudalibe chopangitsa choti chikhoza kulandira mawu oona a mulungu amene adali owululidwa mu nthawi yawo m'malo mwawo amake amachita mwano amati belezebule waziwanda ameneyo. Kunena Ambuye Yesu Khristu. Koma Ambuye Yesu Khristu akuchita zinthu zija ndi mphamvu yoona ya Mulungu. Zodabwitsa zili nkuchitika pamenepo. Kuti akufa 4 days mmanda Lazaro uja atadzuka kwa akufa. Anthu akhungu akuona. Anthu osamva akumva. Haleluya! Koma anthu amenewa nkumanyoza amati zaziwanda zimenezo. Ambuye Yesu Khristu akuti mu mtengo umene uli wabwino simungathe kuchoka chipatso choyipa. Mumtengo umene uli woyipa simungathe kuchoka chipatso chabwino. Aleluya! Pokhala iwo, Afarisi, anali mtengo woyipa, anali obadwa ochokera kwa mamba, aleluya, simukadatha kuchokera kabwino mkati mwawo, chifukwa chibadwi chawo n'cholakwika. Aleluya! Mtengo wina uliwonse umadziwika ndi chipatso chake. Aleluya! Chifukwa chake sakanatha kuchitira ulemu zinthu za Mulungu zimenezo, zinthu zimene ziwanda zimakhala zikupereka ulemu chikhamuja. Aleluya! Ziwanda zinali mwamene muja zimapereka ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu, koma iwo okhala achipembedzo anali akhungu, sakanatha kuona chimenechi chifukwa anali obadwa ochokera kwa serpent aleluya inali mbewu ya chinjoka imeneyi nde imayenda monse muja nde tikuona kuti ambuye yesu khristu ameneyu anamupha aleluya atamupha koma tsiku lachitatu anaukanso ndipo ataukanso tsiku lachitatu anatumiza Mzimu wake Woyera pa tsiku la Pentekosto paja, ndipo Mzimu Woyera uja unadza mwamkokomo ngati mphepo, ndipo unabatiza onse aja anthu 120 ophunzira ake amene anali mu chipinda chapamwamba chija. Aleluya! Ndiye paja taona kale kuti chisindikizo cha Mulungu, m'batizo wa Mzimu Woyera, chitabatiza onse aja. Aleluya! anali ndi chisindikizo cha Mulungu mkati mwawo, chili mwa iwowo. Haleluya! Kuti they are sealed in the kingdom of God. Ndi ali ndi chisindikizo cha Mulungu chonchomo tikumuonanso mdyerekezinso mbali inayi akupanganso muvu yake mwa chonchomo. Paja taona kuti zinthuzi zimayendera pamodzi kwambiri. Pakakhala kuti pali ichi, mbali inayi chimakhalanso chili chinachi. Aleluya! Ndipo mu nthawi ya kumapeto imeneyi, Ambuye Yesu Khristu akuti zinthu zidzakhala pafupi kwambiri zedi kuti ngati nkotheka chikanatha kunyenga ngakhale osankhidwa chachinyengocho chimenecho. Aleluya! Ndiye tikuona kuti zinthuzi zikuyenda mbali ndi mbali. Taona pa tsiku la Pentekoste ili, haleluya, mzimu woyera wagwa pa nthawi imeneyi. mbali inayinso satana akupanga muvu yake aleluya ndi pamene tikuwerenga 1 yohane kumeneko 1 yohane 4 kumeneku baibulo likuti okondedwa yohane akutero musakhulupirire mzimu ina uliwonse Chifukwa mzimu wa wotsutsa Khristu umene mudamva kuti ulinkubwera, nikuuzani kuti wabwera kale, ndipo uli mu dziko lapansi, ulinkugwira ntchito mwa ana akusamvera. Aleluya! Ndiye akuti mzimu wotsutsa Khristu, Yohane ameneyo, mu A.D. kaya chani imeneyo, mwakuganiza ikhoza kukhala mwina A.D. 30 chakuti, mwachonchono. zaka zake. Akuti mudamva za mzimu wotsutsa Khristu kuti uli mkudza, koma ndikuwuzani kuti udabwera kale ndipo uli mwa ana akuchita kusachani kusamvera. Nde mzimu wotsutsa Khristu ndi mzimu wa mdyerekezi umenewu. Aleluya! Umene umalimbana ndi mawu. umene umatsutsana ndi Mawu, ndipo iwo, mzimu umenewo umagwira ntchito mwa ana akusamvera, kuti mudzauzindikire. Chilemba cha chirombo chimagwira ntchito mwa ana akusamvera, monga ngati Kaini uja anali wakusamveranso malangizo a Mulungu. Mulungu anamuwuza Kaini kuti utachita ngati mmene m'bale wako wachitiramu, inenso ndikulandira. Koma Kaini sanafuna achita choncho, anali wakusamvera. M'malo mwake timamuona kuti nkhwidzi, sanje inampeza. namupha m'bale wake mopanda chifundo abele ameneyo chifukwa anali mwana wakusamvera ndipo ana onse amene akhala akusamvera mawu a mulungu chifuniro cha mulungu aleluya mmakhala kuti muli mzimu wotsutsa khristu uli mwa iwowo mosasamala kuti kaya ndinu achipembedzo koma ngati simumvera mawu a mulungu simumvera zimene baibo limaphunzitsa namamenyana nazo chifukwa chokonda tchalitchi yanu kuti mpingo wathu umati mwakuti mwakuti Mawu akuuzani kuti mkazi, m'Baibo mulibemo mkazi wolalikira. Mawu akuuzani kuti ubatizo wolondola ni woviika m'madzi ambiri thupi lonse, mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mulibeko m'Baibo lonse pamene munthu adabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera. Aleluya! Pamene Mawu akuuzani kuti akazi mudziveke nokha moyenerera ngati ana akazi a Mulungu, musamavale ngati mahule. kumavala tizovala tothina iti, tima miniskirt, tizovala toonetsera mkati mwanu, todolola toti tapangitsa amuna mu mzindamu azichita chigololo, chifukwa chakuti thupi lanu mulika poyera, muwakopa. Aleluya! Pamene Mawu a Mulungu akuuzani zinthu zambirimbiri zili m'Baibulo, zimene Baibulo ku Chivumbulutso 22 likuti munthu asaonjezere, asachotsere, inu namamenyana nawo Mawu aja, kumeneko ndiye kusamvera. Aleluya! Ndiye Mulungu sangofuna mungokhala chabe achipembedzo koma Mulungu afuna anthu omvera ku chimene Iye amafuna. Ndipo Ambuye Yesu Khristu ati okhawo amene amachita chifuniro chake ndi okhawo amene akalowa mu ufumu wakumwamba umene. Akuti ambiri adzabwera pa tsiku limene kuti kodi Ambuye sitimachita zamphamvu m'dzina lanu, sitimachiritsa odwala, sitimayankhula ndi malilime ena namakamba zonsezo, koma adzanena kwa iwo kuti chokani akuchita kusaweruzika sindinakudziweni inu ayi. Aleluya! Kusaweluzika ni ciani? Kusaweluzika ni kudziwa kucita moyenelela koma osacita. Kumeneko ndiye kusaweluzika. Ndiye abwenzi, tiyeni tikhale anthu oweluzika ku cimene Mau a Mulungu aunena. Cimene Mau a Mulungu aunena, tiyeni tingonena Emeni! Tidzicepetse. Amenewo ndi ana a Mulungu, amene Mzimu Woyela umagona mwa iwo. Ndi ana a kusamvera amenewa ndi kumene mzimu wotsutsa Khristu umayenda. Aleluya! Kumene chilemba cha chirombo chimayenda chimenechi. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati imeneyi. Lolani mawu awa amere mizu m'mitima mwathu abereke chipatso chimene chiri chifuno chanu mene mu dzina la Yesu Khristu pempha zonse chiyamiko. Amen.